n'ubi ikunu bụ asa ife omerali n'ụwa mba efe ọ pụrụ ichi na ọ pụrụ anyị ife a na-arịọgharịgo biko onye kere eluigwe ka ụwa gị ga-ehihie ije ọ gị wee ije ụmụ ọ gị duru ya anya na-eme ya ife ekwadoro anaghị aga ife nne ịkwado mmemme ya ga nnọọ dị ugbu a asị ọ gara azụ ọnụnụ wee gajiri kụwa tụwa n'ife ndị fe akọrọ a chọrọ udo dị aka anụ udo nwa chọrọ biko o gburu ya afọ ọ na-emeba akwa abịa abịakwa emetụwa aka obi ma ọ ji ha bịa anyị arịọgo eke kere eluigwe ka ụwa n'ụmụ ode akwụkwọ ji aka nụ mee fọm ọrụ ebighị ebi kwa zọzi ikwale n'ọwa zọzi iri ọ ya dị nnọọ eke orie afọ nkwọ onye oliwo olula ma ahụ mụ na nwanne m ekpesi ana mba nzekọ mma man ọ dị mma Aga m- aga m-
Unu kwewo? Ekologo, unu kwewo? iwerutele alụmonye unu ana m ebe ode akwụkwọ ya nwanne m otu ndị anụkwa ebe ọmpa ya rụkwa nwa nwanne m otu egwure nwa nwere m elu ama kwenu atụ ịgbala ilu ọ bụ ibe ọfịa gbawutọga anyị anyị anụghị- a- mmiri anaghị ekwezi gbakwa iru ụfọdụ nkọm ọ kalị mberede ọ- onye onye reverend ekwere nkọm ya akpa ya sị ọ kalị mberede Ọ- ọ- ọgwụ mgbe erukwe mgbe a eri rice bịa gwepụsa nkọ so ah, elu ama ka ah, mpụ anya ya anya marala unu ya ka dọkasa iche ọwụ nke ta a nsịkwa ha aka nọ marasị agbapụla egbe ebirila ikoro ụmụ ode akwụkwọ ya ejikere dụrụ ewu na omenala nganga ọhụrụ ndị ya na-eme nnabasata ọhụrụ ndị ya na-eme zenwata je eru echi nke ugbu a anyị ga-emekwa ya ọkalị mberede ibe ahụ rụzi anya aṅaba wọ ndị aṅaba efonye ogo ewu ya nri o ndị ewu nị anyị eri eri ndị ewu anyị aṅụ aṅụ ndị aṅụrụ anyị ata ata mana abụghị nke ata onye anyị tarụ ọ gba anụ mgbazụ eke kwenyewo obi ụtọ kwenyewo ịfụnanya kwenyewo ụmụnne ukwu em oda ukwu em mgbazụ eke kwenyewo anyị na-eme em anyị na-eme em

Um, omenala amafọ amafọ enweghị right eji unu eji adị mee eze maka ezi aza ezi ekwupụsara ya amafọ

ọdụdụ ifedu n'ụzọ ya nụ ifedu nkwesịrị ọtụtụ ihe ebe ọkazụ mmemme a ebe ọ ga-awụ ọnụ mara ka oria a nkazi imezi anyị ka o rịba ruo ikoro na nru ikoro anyị na nwa famịrị panja ogbe awụ ogbe awụ wọbụ ikwe bụ n'ogbe

mmemme ọnwa na anya ekwudago oge oche adị ukwu ụta dị n'ọgụ n'ihi na ndị ụmụahịa nza nke wapụsa wọcha eji eru ụzọ ọgụ wawara agụ nkọ ife a nkwado ga-awụ mmemme ọ anyị adịghị eme ihe oyi n'ihi na ibe araghala ekpo lelee ọgwụgwọ

anyị bu ya fụgani anyị ekwu ya efe ogo ji ndị akanụ just stay tuned

unu letụzi anya o nwe amadị mere ya bụ nnọkọta ugbu ọnwa and nwoke ọnwa bụ tụ ifu amafọ biko anyị maratụ onye ọ wụ amadị ka amaza iroha kalu awa ndị ogbu akanụ ọhafịa amafọ
ka ọ ya wụọ a representative from ndị ogbu uh, Agba ka so biko anyị masatụ ife mega ụbọchị ata na mkpa ile asị m ka adịnị amafọ ozu sowa ma ozi gakwa ozu ọba then wọ emela eze eze amafọ ọhụrụ eze ụmụoda ukwu ọya achị amafọ ya ọchị ụmụoda ukwu wemele ya ka dị ife anyị tepụji ogo anyị ji emeba ya alaghachi anyị erikwa aṅụkwa ọnnamọ wụdịkwa onye anyị mere recognized elege eze ụmụoda ukwu wụrụ eze amafọ ka so ndị azụrụ n'obi dị unu elege ndị amafọ ịfụsị emume ọnwara anị mega nwa ụbọchị ata onwego onye obi adịghị ụtọ maka ife anyị fụga ha Akanụ etiga mkpu ya zaa mgbe ruo mgbe lege nsogbu Akanụ zaa mma so nnọọ dị obi dị anyị ụtọ na eji mega ya n'ugbu ọnwa maka normally ọ na-eji eme ya anyị ga-eme ya ndebanye ụlọ wee mere eze nke
ka nkeji na-esi ibe ahụ adajụkwala yes amadị ka ịsakwara anyị afa gị a maazị Iroha Kalu Awa ndị ogbu agba ka imele anyị nọkwa ha eme ọha na eze anyị na ndị isi ogo ọdụọ ndị agba ọdụọ dị na Amafọ anyị anaghị agụrị unu not ike with us because ife dum mega n'ụbọchị ata anyị eme mmadụ dum amara ya thank you so much yes ọhaneze unu letuzi anya ụmụ amadi mere ya abụọ guzo ibe nwoke ọnwa wụ oke mmadụ Ụmụda Ukwu wụrụ oke mmadụ Amafọ ozu wụrụ oke mmadụ Akanụ anyị ma akpabe ife dum ọya ya eji ọnụ ya ya akpa na nna ka biko ha masatụ afa gị

amara m amara mega marakwa ndị fa elege ọgwụzi ebe ugbu a nke m ka ajedịkwa elege ọgwụzi ebe ugbu a wụ egwuzi ọbalị m ibe ọbụla ezi ọma ogo nọ wụ na onye ọgwụzọ n'ebe anyị ga-eme ya nke ụka anyị ga-agba ya mba anyị ga-alụta ya ọgụ anyị ga-akọta ya ọkụkọ anyị ga-ekuta ya igbe ọ mewo ka ọgwụ Ụmụda Ukwu ma Akanụ ma ọhafịa onye ọbụla ga-eme eze o bu ụzọ abịa afụ m ma nletu ya yarọ dị o ruru ịwụ eze ma chịa Akanụ onye otu eruru eze ma chịa ọhafịa onye otu eruru eze tawa ebekwe anyị ga-erite ya ngarị anyị ndị anyị ga-eri ngarị anyị aka agwa ha ife ọha elege o ji dị ife ọnwa mmegata ọ nsụtụ nwa aka anyị ga-achọ ya achọ ife a m mega ugbu a ọmụga coronation of ezioma ime Ụmụda Ukwu ime Amafọ ozu Akanụ ọnwa mbe elege ọnwa mmega ya ọta ziatala ife ọnwa eje ya nwa eliyel ga-eje ibe ọbụla ga ọga mara ya mba ya tụlego ya nweje Ụmụda Ukwu akwanyere ugwu kwesị ya ya ga-akwanye ndị ọha ugwu achị anaghị eji ikike eme ụwa ife ọbụ ọkpụkpụ nna ta akụkụ fọrọ anya onye oruchi fụ ya narakwa kụkụrụ kụkụ fọkwara ụmụ ya achị delege bụ na ọ fụta dị na anaghị eme ya nke ụka anyị asị onye bụ olugolu o buru okwu anyị oji anya anya tele anyị emeghị ife ọma ịba onye kwuru ka na ya bụ ịbọ onye kwuru ụka bụrụ ụlọ kwuru ụka bụ ịbọ ya lapụa ife ọfụ ya ogwere anyị ndị adịghị ike anyị adịghị ife dị ka sọla ọnwa ntụkwu etukwu anyị ya bụ anyị etukwu nke ọgụ anyị etukwu nke mgbe ọgwụ adịghị anyị eji eme ụda dị ibedum adị ama ji anyị onye afụ ta afụkwa ya echi afọ mmadụ ya ọfụ ibe ya mkpa na-akpa mmadụ ya ọ jụọ mmadụ ibe ya ere aka ọkọ kọọ mmadụ mmadụ ibe ya kọtụ ọkọ anụ ọfịa ya o chie arụ osisi anyị dị akọ ọkọ mmadụ anyị anaghị akọ ọkọ anụ ọfịa anụ ọfịa nwekwa nwanne wee nweghị enyi ọya ma onwe onye akọtụwa nakịrị ọhụ ma ọgwụ o chie ya osisi ọ bụ osisi wụ enyi wa wụrụ nwanne anyị ndị mmadụ nke anyị awụ mmadụ ọ bụ anyị wụ mmadụ ọwụ elega ọdịla ugbu a megara unu leruzi anya unu ya fụ ma mgbe anyị agọ ya gọ ma ụka anyị aka ya aka ma ifọbụla gị anyị eme eme ọ ga-azụta achịcha na ewe afọ ha field ma ejema afọ tọkọtụ ite onye kwuru ka na ya bụ ibe nnọ onye mama na ya bụ ibe ndọ onye olugolu na ya bụ ibe nnọ achị onye bụ nke o bụ nke o buru o burulaja ụlọ ya ọnwa ya achọ uru anyị ga-abụ uru ndanda ndanda buru ọ gaghị ọnụ tue ya asị tanda dị na agbajaghị mmiri anaghị edu echa aṅụ eji eme mmemme nwa mmega ya rịọ edu edu anyị amala ụga iwu chineke bedi chineke anyị arịọla ya o nyere anyị ugwu ọhụ tele anyị emega memba mmiri anaghị atakpọm onwe onye ya ribe ya bụ onye meta nke ụka anyị eme ya na-ama agma ya nzụ mba mma mmanụ amadi nnọọ ha ijikwa hụ mkpanye ya kwụ nnọọ hapụ gị dị afa jizọs unu ka anọ ugbu a edubasaga eze ụmụọda ukwu eze amafozu ibe ndị akpali nọ agadịkebe nwere anị

ọ bụ eji anyị ili dịka ndị akpa ndị aka nọ gaje na iletụzi anyị a ga-amara sị anyị wụ ụmụọda ukwu anyị ga-eme ọdio eze eji anyị wụ anyị na-ejighị eji anyị na-akpa ya eji anyị na-ejighị ya ọ ya wụ onye gaje n'ugwu onwe agaje ụmụnna ukwu o je mara ọkpa ya ọ laghachikwa

onye erisakwaghị ebe o nwere ana anyị nọ ya wuo ikoro aka anụ aịkuleje ama afọ ejumodawukwu abịala lura ya ikoro ọ bụrụ na a nụ mkpu ọ nọ na-ada na ọ wụ ikoro wụ ife tigani ọ wụ omenala wụ ife anyị mega

Robi wam gango nani mai. Bi wam gango nani mai. Robo ka gango nani mai. Ibe ma ka gango nani mai. Oyi ma ma ga fami na ya. Bi ko ta ha fi ojo be ma. On nani ka do koro. Odo ti. O ya nya me ge se ta. O ya be ju mo da ku. Ai je be ri aja ko. Ala ba ti bi. Ati lo ye ka. Ndo yo ye. Ndo ya fo. Ndo ya fo.

ahụ isi ike bụrụ nke ya ya dị ya ya dị ụmụ ya ya ọ dị ndị mmiri ya ọ dị ụmụnne ya ya ọ dị mmadụ ọ bụla obi ụjọ dị so na anyị rụsi ịbọ ọkpọ onye ọbụla dị ịbụsa ịbọ ọ mgbe ji ala atịpụ ịbọ antị unu ṅụrụ mmanya ndị ndị na ṅụrụ akụzi ezi bebe mma mma nụ mma mma nụ